tikuchita nawo dilu so padakali pano ti- chinthu chichi tachitembenuza ndiye tachigwedeza ichichi chikugwedera ndiye tikuyesera kusomekasomeka anthu oyenerera pa makansulo kuti chiyende bwino
zomwe sitinamvekonso zokhudzana ndi mmene boma la profesa arthur peter mutharika lakonzera zinthu zake lerotu dr ben phiri abwera nazo poyera afotokozatu mwa ukadaulo momwe makhanso amayenera azigwirira ntchito ndipo kagwiridwe kawo ka ntchito kamakhanso kasintha tsopano pamene afotokozera nkhani yokhudzana ndi CDF kuti kodi CDF poyamba imagwira ntchito motani nanga pano CDF izigwira ntchito motani malingana ndi mmene lamulo linabwerera kukhoti komanso ndi mmene aphungu anayikira malamulo ndi ndondomeko mmene CDF iyenera kuyendera nanga ma standards akagwiridwe ntchito kamakhanso akhala otani afotokozeratu mmenemo. Komanso akamba nkhani yokhudzana ndi misika imene ikumachitika m'masitezi mwathu kuti kodi nkhani imeneyi aikonza motani. Zikuonekatu kuti m'masitezi mwathu munalowa chipolowe pamene anthu paliponse amangopangapotu malonda amene iwo angakonze. Mmemo umangophikidwa paliponse m'masitezi mwathu. Komanso ayankha pomalizira penipeni nkhani yofunikira kwambiri yokhudzana ndi dongosolo la anyamata amene amapanga kabaza m'taunimu. Ngozitu zikuchuluka kwambiri. Iwowanso ayankha nkhani imeneyi tiyeni tionele mwachidwi musaiwale kupanga like, comment komanso subscribe. Dr Ben Phiri ndakulandani ku program ya MBC Exclusive. Ndathokoza zikomo kwambiri.
Tiyamikire kunena kuti no mwasankhidwa kukhala nduna yoona za maboma ang'onoang'ono komanso chitukuko cha kumidzi. Zikomo zikomo kwambiri. Ndathokoza.
Ndiyetu ah, mwina tisanalowe mkatikati kwenikweni tifuna tidziwe kuti kodi thumba la constituency development fund ndilofunikira bwanji Ah, choya- choyamba ndimafuna kuti nditengerepo mwayi poti ndikulowa pa programuyi kwa nthawi yoyamba kuti ndithokoze a president a dziko lino chifukwa chinawakomera kuti ndikhale nawo mkabineti yawo komanso kuti uh, ndiatumikire ku unduna umene wa zamaboma ang'ono ku undunako ndi kumene kumakhala imene amati constituency development fund ndipo kufunika kwa thumba limeneli ndi kwambiri kwabasi choyamba ndi chakuti mu 1998 tinachita adopt imene amati mphamvu ku anthu decentralization mu chizungu ndiye titapanga uh, decentralize tinachotsa mphamvu zina mmene mukudziwira inu kuti monga maunduna akachoka ku capital hill ndi kufika ku council bwanamkubwa wa pa council ndi amene amakhala wamkulu wa aliyense ogwira ntchito mboma ndiye zonsezo zitachitika kunayeneranso kuti ndalamanso nazonso zitsike zipite kumudzi koma sizimachitika. Ndalama yokhayo imene imatsetsereka moyenerera inali imene yatchedwa Constituency Development Fund koma yakhala ili yaing'ono kuchokera pamene inayamba kudzafika pamene ili pa 200 million. Kufunika kwa thumba limeneli ndiko kuti limabweretsa chitukuko kumudzi kumene kuli anthu chifukwa ndalama zikatoledwatoledwa za misonkho zimakhala ku Capital Hill. ndiye kumene kuja nkumene amagawa kuti izi zipite ku agriculture zipite ku health zipite kuti kuchokera ku capital hill kuja ndiye boma komanso aphungu anagwirizana kuti akandalama kena kadzipita pa constituency level pamene munthu amayimirira cholinga chake chokuti pamene paja anthu adzikagwiritsa ntchito zitukuko zimene akudzifuna monga mabridge masukulu kaya kumanga zipatala ndi zina mwanjira ina kuphwasula kwenikweni tinene kuti ndi kumalawi kokha kuno kumene anthu amapereka msonkho na amamva kupweteka amamva kupweteka chifukwa chakuti nthawi zina saona uh, ndalama ija ikufikira ku anthu kwenikweni kusaona kwake mwina nthawi zina kuti sakudziwa kuti ndalama yathuyi igwira ntchito yanji komanso mwina uh, kapena magwiritsidwe a ntchito aja sakwaku- sakwakhutitsa mtima kwenikweni eh, apolisi amene timaona tsiku ntsikuwa sitiwalipira ndi ifeyo amalipira ndi msonkho umene timapereka chipata ku chipatala cha boma ogwira ntchito aja komanso mankhwala sitiwalipira ndi ife umalipira ndi msonkho uja aphunzitsi amene amalipira ana- amaphunzitsa ana athu mchimodzimodzi ndiye M'maiko mwinamu anthu amathamanga kukalipira msonkho chifukwa choti akuona zimene zikuwafikira pafupi. So CDF ndi chinthu chimodzi, vehicle imodzi imene ingathe kubweretsa zitukuko kwa anthu pafupi kwambiri kusiyana ndi kumachita control kuchokera ku central government.
Tipite ku nkhani imene yamanga nthenje yomwe ili nkhani yokhudzana ndi thumba limeneli la Constituency Development Fund kunena kuti uh, tamva lakwera kuchoka ku 200 million kufika pa 5 billion kwacha ndalama ya nkhaninkhani um, ndiyeno pano tsopano zikuonetsa kuti thumbali mphamvu za thumba zapita kwa makhansala zachoka kwa ma mp zapita kwa makhansala chinthu chimene sichinalandiridwe bwinobwino kodi tinene kuti uh, inuyo okhala nduna oyang'anira unduna umenewu mukuona kuti mtsutso umenewu mwina ndifunse kuti inu muli mbali iti Mhm. choyamba ndilibe mbali ine ndine nduna ndine uh, oti ndipereke policy guidance maku- malingana ndi malamulo chachiwiri ndinene kuti ndalama sizinapite kwa khansala uh, ndalama zapita ku khonsolo kumayambiriro kwa nkhani yeniyeniyi ndinene kuti ndalama ya boma imayang'aniridwa kapena imagwiritsidwa ntchito mogwirizana ndi malamulo okhudzana za ndalama a Public Finance Management Act. Mu Public Finance Management Act ndi zomveka analemba momveka bwino kunena kuti ndalama zija zimakhala ndi controlling officer, munthu amene amayenera kukhala responsible, amene amayenera kukhala answerable, amene amayenera kuyankha funso ngati zawonongeka. Ndiye Public Finance Management Act imafotokozera bwinobwino kuti ameneyo ndi ndani. Uh, tikapita ku council ndiye kuti ameneyo ndi DC wapabomapo ndi amene adziyankha kunena kuti kodi papa panalakwika motani, ndi amene amadziwa kuti apa tilembe motere. Now vuto limene labwera pano ndi lotani? Uh, poyambirira penipeni CDF ija chitukuko chija chimayang'aniridwa ndi member of parliament nchifukwa chake chinali constituency development fund Ko- head wa constituency ndi member of parliament komanso kuti mmene ankayiyambitsa ku parliament mmene anachita move motion ku parliament uh, honorable late Lunji nkhani yake inali yakuti mp amapita kukachita kampeni sachita kampeni nkumanena kuti ndidzakubweretserani malamulo Sachita kampeni n'kumanena kuti ndidzakubweretserani, ndikakuyimirirani ku Parliament. Amachita kampeni kuti ndidzabweretsa bridge, ndidzabweretsa sukulu, ndidzabweretsa zotere. Maganizo a nthawi imeneyo. Ndiye ananena kuti zonsezi zikumativuta kuchita chifukwa chokuti tilibe kathumba. Ndiye adakhazikitsa kathumba ka CDF. Koma m'kukhazikitsa kwawo kathumba ka CDF nthawi imeneyo, sanawunikire maudindo amene Lamulo lalikulu la dziko lino limene limatchedwa Constitution linampatsa phungu. Pa malamulo aakulu amene anaperekedwa kwa phungu padakali pano pali kuyimirira anthuko, pali kupanga malamulo komanso pali oversight. Ndi zitatu zimene zilipo. Pa zimenezi palibepo chitukuko nkhani ya chitukuko so nthawi imeneyo sanaunikire izi ndiye atapita nkhani inayo ku khoti akhoti adalamula momveka bwino chifukwa chokuti malamulo sakupereka mphamvu kwa member of parliament a constitution aja ndiye akhoti analamula moyenera malingana ndi zimene lamulo limanena koma nkulamula kwawo sananene kuti ndalama zino zipite kwa kansala ananena kuti ndalama izi zikhala mmene zikhalira ku council koma papezeke uh, vehicle ina kapena ka gulu kena kamene kagwire ntchito m'malo mwa member of parliament ndi chimene chigamulo chinanene koma sanachite uh, uh, uh, kunena kuti munthu wake akhale wakuti izo zachitika zalumikizana andinene kuti nkhani yakukhoti inapita before 5 billion inapita mchaka chapitacho koma nkuganiza kwawo mozama mwa nzeru a president atalingalira kuti kodi chitukuko chipite bwanji ku anthu atalingalira kuti kunali anthu ena amene samakhutira ndi mmene chuma cha boma akapereka misonkho yawo chimagawidwira mdziko lonse nkumaganiza kuti ena amakonderedwa a president chinawakomera nkuganiza kuti ndalama izi tidzipititse ku ma council molingana ndi mphamvu zimene zinaperekedwa ku decentralization ndiye zachoka pa 200 million kufika pa 5 billion mmene zikuchoka kufika pa 5 billion zagwirizana ndi nkhani ilipo ija now aphungu ataona kuti khoti yatiuza kuti malamulo sali otere and mphamvu tili nazo mpamene atenga nkhani nkupita nayo ku parliament kuti tikakonze pamene court linanena kuti lawonongeka so nkhani ili pano ndiyokuti ena akunena kuti yayi inu mphamvu adakulandani ena akunena kuti ife mphamvu adatilandadi koma tikufuna tikonze nchifukwa mphamvu yokonza malamuloyo ili ndi ifeyo nkhani yavuta apa ndi imeneyi koma ndinene tisanapitirire kuti ndalama iyi Palibe wa ndale amene angaichite control kapena angaichite manage chifukwa mphamvu zochita manage kapena kuchita control zaikika momveka bwino mu Public Finance Management Act kuti ndi wa boma amene achite run ndalama zimenezizi. So Amalawi konse komwe ali adziwe kuti ndalama yawo ili safe. Nkhondo iyi ilipo ya ndale yokuti ndi ndani ndi khansala ndi mp iyo aisiye idziyenda mmene ikuyendera koma in terms of kodi ndalama zikubweradi kwa ife kumudzi misonkho imene timalipira tipitilirebe kulipira tidziona zinthu iyo nkhani yosayamba a president atsimikiza mtima ndalama zikupita kumudzi komanso ndalama zikagwira ntchito ndikufotokozereni kuti zikagwira ntchito yanji M- ngozi zogwa mwadzidzidzi mwachitsanzo pano kwayamba kugwa masukulu ndi zina zonsezo timadikira akuboma atchike ndalama zizibwera izo tayika kale component yokuti ndalama zimenezo zizikachitika kumudzi komweko ngati kulibe sukulu tayika kale ndipo tanena kuti ma minimum standards sukulu isamangidwe popanda izi Masukulu ambiri ku Malawi kuno alibe magetsi. Ndi zimene tikufuna? Mwana tikufuna adziwerenga wa standard 8 kuti apite ku sukulu, wa standard 6, wa standard 7, koma magetsi kulibe. Ndiye tikunena kuti sukulu isamangidwe opanda magetsi. Ngati kulibe magetsi a mphamvu za, za Escom kukhale solar. Sukulu isamangidwe opanda madesiki chifukwa sukulu iliyonse imadandaula kunena kuti tikufunika madesiki. Sukulu isamangidwe opanda matoilet, sukulu isamangidwe opanda nyumba za maphunzitsi, sukulu isamangidwe zotere. Ku chipatalanso chimodzimodzi taika ma minimum standards. So nzofunika kwambiri. kuti ndalama zipite kumudzi tikufuna timve uh, mutipatse update kapena mutipatse tsatanetsatane wa thumba la GESD pakadali pano likuyenda bwanji ndipo mukukhutira ndi mmene likuyendetseredwera thumba limenelili zikomo kwambiri ndithokoze a bungwe lija la world bank chifukwa chogwirizana ndi unduna wathu kuti thumbali komanso boma kuti thumba limeneli likhalepo ngati kuli project imodzi imene uh, yachita bwino kapena ikuchita bwino ndi ya GESD. Mudziwe inu kunena kuti paliponse pamene pali zochitika pamavutirapo ndithu. Tikuyendera malamulo awiri ikafika ku nthawi ya GESD iyi, tikuyang'ana malamulo athu a ku Malawi a procurement ndi zina, komanso tikuyang'ana malamulo a World Bank. Ndiye ku GESD ku as it stands now, I think tikumatha kukwanitsa up to 90%. Ndi chifukwa chake kuli LAPA kupikisana kwa ma councils kuti mmamva ndithu kuti khanso yakuti yakhala namba 1 khanso yakuti yamba ubwino wa ndalama ya world bank ija ya GESD ndi ya performance based ngati simukuchita bwino ku khanso kwanu muluza ndalamazo dere kuti pali makhanso amene kangapo aphonyako osakhala ndi ndalama izizi so in terms of implementation in terms of kupindula ndalama ya GESD yapindulira amalawi kwambiri ndiye Performance approach imene tili nayo uku ndi imenenso ikubwera ku CDF. nde anduna um, nkhani mwakambapo nkhani ya GESD komanso takambanso za constituency development fund mwanena kuti mugwiritsa ntchito ma standards kapena ma njira zimene mumapangira manage GESD ndi zimene mugwiritsenso ntchito kupanga manage constituency development fund uh, ndalama zimene zikhale zochulukirapo koma tinaona mbuyomu kunena kuti anthu amati akapezeka kuti apanga mismanage kapena asokoneza ndalama mwina tiyerekeze ku blantyre ameneyo amamusuntha kumpanga transfer kupi- kumpititsa tiyerekeze ku nsanje kukhala ngati kuphiphiritsa nkhani ija uh, muyikapo ma safeguards otani kapena ndondomeko zotani kunena kuti no uh, pamene kukubwera thumba limeneli la cdf mchitidwe umenewu usakhalepo Uh, choyamba mayi ndinene kuti ma transfers okhudzana incompetences okhudzana katangale amenewa atha atha ogwira ntchito kukhansolo onse akudziwa kuti eh, there's a new sheriff in town Ah, ts- khalidwe limene limachitika dzulo lero silikuchitikanso ngati ofesayo sadziwa ntchito ku thyolo sakadziwa ntchito ku nsanje ngati ofesayo akuba ku thyolo sakakhala osaba ku mzimba so khalidwe ili latha ndipo iwowo akudziwanso kunena kuti khalidwe ili latha kulibe tipanga bwanji zinthu zingapo zimene tapanga koyambirira ndi chokuti tikuyang'ana ma capacities a maofficers athu chifukwa tikukamba pano makhanso ambiri kupatula gesd koma bajeti yawo yapachaka ambiri mwina inali around 2 billion at most padakali pano council ngati lilongwe yoti ili ndi ma s- ah, constituencies 22 ndiye kuti adzilandira 110 billion pa chaka ndalama zambiri nkhani ndi yakuti ti- tili ndi anthu oyenerera outi angathe kuchita manage ndalamazi so tayambapo tagwira ndithu ntchito ndi ma dcs mumva posachedwapa kapena mwamva kuti pakhala ma movements ama DCs ena achitidwa assign ntchito zina a- ena abwino kwambiri oti amadziwa bwino kwambiri zinthu tatumiza mwina ku capital hill kuti akayese kugwira ntchito zina kumenekoko kuti athandize boma liziyenda eh, tatenga anthu ena okuti amadziwa project management kuti alowemo kuti eh, tibweretse kagwiridwe kena ka ntchito tikutsetsereka Tipitanso kwa ma Directors of Finances tiyang'ane kuti kodi amene akutisungira ndalama zathuyi kuthekera kwake ndi kotani. Tikufuna kuti tikhale ndi anthu amene angakhale answerable osati ku Public Finance Management Act okha koma ngakhale ku ma Ethics Committees ngati a. ICAM, uh, Auditors Association, Engineers Association, zangati zimenezozo kuti akalakwitsa asalakwire lamulo la uku lokha komanso even professional career yake adzidziwa kuti akhale ni mantha kuti ndiwopa pano tayika ma district engineers qualified engineers from polytechnic ndiye kuti ma issues a quality nawonso tikuchita nawo deal so padakali pano ti- chinthu chichi tachitembenuza ndiye tachigwedeza ichichi chikugwedera ndiye tikuyesera kusomekasomeka anthu oyenerera pa makansulo kuti chiyende bwino so mutsimikize mtima kuti ndalamayi njambiri kulibe room ya corruption chifukwa kalikonse kamene kangagwere umu ka corruption kamaononga zinthu kamambera mmalawi kamambera mwana school fees kamambera malawi panado sitilolera kuti ku khanso zimenezo zichitike tikulandireniso ku programu ya mbc exclusive ndipo mu programu imeneyi tikucheza ndi dr ben phiri nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi uh, dr phiri nkhani uh, mwa- t- t- mwafotokozapo zambiri zokhudzana ndi mm, thumba la gesd komanso thumba la cdf kuti zonse zikhale zikuyendesedwa pa khanso pamenepapa balancing yake iziyenda bwanji sipabwera zipwirikiti chifukwanso pano ntchito ikula Uh, sipabwera chipwirikiti ndi chifukwa chake no tikuchita increase capacity kuthekera kwa anthu ogwira ntchito kumaderako kuti uh, ntchito ikhale mayi dzulo ndimanena ku cabinet committee kuti uh, let's be fair kodi aMalawi timagwira ntchito moyenerera Pa tsiku amanena kuti timapita ku ntchito 7:30 mamawa timakaweruka 5 o'clock. Ndi angati amalowadi mu ofesi 7:30? Mupeza kuti ambiri amalowa probably after 9. Mkati mwa tsiku momuja muli nt, mwina 2 hours ya WhatsApp imene uli pa WhatsApp kucheza. Mu 2 hours mmene muja muli 1 hour ya miseche kucheza ndi mnzako. Mu 2 hours momuja muli nthawi ya newspaper. mupeza kuti productive hours kapena nthawi yogwira ntchito ya anthu ndi 4 hours kodi kulibe ntchito ntchitozo ziliko koma mwina chifukwa chokuti sitinazichite structures ma systems sakuyankhulana ndiye ndimafuna ndinene kuti sizikakola jcid ili ndi ma guidelines yake ili ndi zochitika zake zabwinobwino cdf chimodzimodzi tikaika capacity yokwanira nkuika ma systems amene adziyankhulana munthu azidziwa kuti apa tikutere. Mungathe kufuna kudziwa inu kuti dzulo ifeyo tayamba ntchito ku cabinet retreat 8 koloko mamawa koma tawerukako 10 koloko usiku tidakagwira ntchito. Ine anthu aku office kwanga akuwuzani kuti ndimalowa mu office half past 7 ndikagwira ntchito ngati kuli parliament ndipita ku parliament pobwerera ndibwereranso mu office ndituluka mochedwa. I- Titati tazilimbikitsa ngati anthu amene A Malawi atikhulupirira kunena kuti tiwagwirire ntchito chifukwa ntchito tikugwirayi ndi ya aMalawi. Civil servants, public servants ntchito yathu ndi imeneyoyo. Izi sizikavutika ayi. And ndati ndakutsimikizirani kwa nthawi yomba padakali pano tikulandira Monday bulletin kwa nthawi yoyamba. Ma DC omwewo amaoneka ngati sagwira ntchitowo likamafika Monday 12:00 ndikumakhala ndikudziwa kuti ku Chitipa kuchitika zotere, ku Nsanje kuchitika zotere, ku Thyolo kuchitika. and sector ina iliyonse and I can show you the 34 councils zimene tinazo ndikumawerenga chilichonse imakhala pamphlet yayikulu ngati ndimawerenga and I comment because by the end of the day tikufuna kuti service delivery ipite chitsogolo so sipakhala chovuta china chilichonse ma systems akamayankhulana sakola umadziwa kuti ichi ndikupanga ichi nchotere ndikupanga ndichotere so be assured Tili nako kuthekera ndipo tikachita enhance ma capacities zonse ziyenda bwino. Tipite ku nkhani yokhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene zili m'ma khonsolo, a misewu, a ma bridge, ikuoneka kuti quality yake yeniyeni palibepo. Mukuika ndondomeko zotani zopanga check ma standards kapena kuti ndondomeko kuti ntchito zimene zikugwirikazo zikumakhala ntchito zapamwamba? Mukunena zoona, pali ma instances amene umadabwa kuti kodi ntchito iyi njotani. again it boils down ku ma capacity aku councils aja ndinatenga functional review document imene anachita ujen anatipatsa and i called for ma cvs a anthu osiyanasiyana you will find kuti nakuti ena amene amayenera kuti akachite checking ntchito zimene zija mmalo mokhala ndi engineer chifukwa chake panopa tachita deploy ma engineers ma district onse mmalawi muno chifukwa chakuti akudziwa quality sangachite compromise umapeza kuti ena ndi anthu amene ali ndi certificate ya ufolomani yakalekale imene uh, ndi mmene zinthu zasinthira nyengo zikutani weather ikuyenda bwanji kuti aliwerenge dothi kuti dothi ili mmene lili limu silingalimbe liyenda motere zimene engineer a qualified engineer angapange ma capacities amenewo tinalibe koma pano takonza tipite ku nkhani yokhudzana ndi zipwirikiti zimene zili m'mizinda ya mdziko muno uh, ndipereka chisanzo mzinda wa blantyre pakadali pano aliyense akutsegula restaurant akuphika nsima mmemo ukuphikidwa pena paliponse kaya ndi pa depoti kaya ndi pa- tima bus stop ta mtawuni mu paliponse pamene munthu waganiza zoti apapa akhoza kumaphika nsima mamawa masana madzulo palibe ndondomeko zenizeni uh, zomwe zikupangidwa zikuyikidwa kupanga regulate uh, ntchito ngati zimenezizi unduna wanu muonetsetsa bwanji kuti ma- m'matawuni mwathu muli sanity muli dongosolo la mmene am- imayenera kukhalira eh, mizinda ya makono Ah, choyambirira ndinene kuti ngati tikhale dziko limene tilibe discipline ngati tikhale dziko limene sitikudziwa chimene tikufuna ngati tikhale dziko limene quality ya moyo wathu tikufuna sizitiyendera. Kuli nthawi yopanga china chilichonse, kuli malo opangira china chilichonse. Ma city councils ali ndi malamulo awo amene amawathandizira ah, kuchita govern ma city-wo ali ndi ma allocations akudziwa kuti ichi chimatere chimatere tawapempha ma city-wa kunena kuti malamulo aja agwiritse ntchito koma agwiritse ntchito mochita consult so chimene chikuchitika padakali pano kuyambira week ya pa 5 or 8 tiyamba zimene timatcha ma public uh, uh, hearings kapena town hall meetings tikayambira ku mzuzu kumene tiyitanitse ma stakeholders oyenerera a mzinda wa mzuzu tikamvere kuti kodi mukufuna ma cities anu atakhala otani tikachoka ku mzuzu tipita ku blantyre tipita ku zomba tipita ku ah, ah, ah, lilongwe cholinga ndichonena kuti anthu ndi ife tigwirizane zochita nthawi zina timaganiza tikupanga zabwino tisakupanga zabwino nthawi zina timakha- timaona ngati tipanga zoyipa tisakupanga zoyipa eni ake ma citizens atiuze kodi tawuni yanu ndi zimene mukuyembekezera kuti zikhale Ngati anene kuti ayi komanso mogwirizana ndi malamulo kuti awa ophika asakhale apa akakhale uko tionetsetsa tachita create malo amene okodyera ngati kulili ku Lilongwe area 13 apite azikagwira ntchito kumene kujako akapange zawo koma zonsezo tizipanga tikukambirana nawo chifukwa onsewa ndi Amalawi tikambirane nawo mogwiritsa ntchito malamulo koma tikamagwiritsa ntchito malamulo tipanga zoti zinthuzo zitheke zisalephereke tili pa nkhani yomweyo awa anjinga akusokoneza kwambiri m'mataunimu m'mizinda pakuoneka kuti njinga za moto zilibe regulation yeniyeni inu ngati nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko uh, cha m'midzi uh, nkhani imeneyi mulowapo bwanji Tikupanga ndondomeko zokuti anthu amene aja aphunzitsidwe. Anyamata aja amafuna ataphunzitsidwa. Anyamata aja akhala akudandaula, tatithandizani tipeze ma license, tatithandizani titere. Ndiye boma libwereko, tikonze, tigwirizane nawo, tione kuti kodi tithandizana nawo motani. Koma ndondomeko zilipo, ma plan alipo okuti tigwire nawo ntchito anzathu a njinga kuti moyo wawo utetezeke komanso moyo wa passenger utetezeke. Chimene tikupangira ndi choti miyoyo isaonongeke komanso ndalama zimene tikanachita save, Uh, padakali pano olo aku health akumanena kuti m'malo moti adzilimbana nkuononga ndalama zambiri nkukachiza kuli bwino aononge ndalama kuchita prevent ndiye padakali pano tilowe preve, preventive measures kusiyana ndi kuti tizichita regret pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu um, inu aka si koyamba kukhala nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komano ulendo uno tinene kuti mufuna kuti musiye footprint yotani kapena kuti legacy kapena mbiri yotani kuti mwakwanitsa pati um, mukamadzausiya unduna umenewu choyambirira ndinene kuti sindikupikisana ndi munthu ndikutumikira amalawi malingana ndi mmene a president a dziko lino masomphenya awo alili ndiye target yanga sikhala kwambiri kunena kuti anthu akuti ndizapange zotani koma kuchokera kumene ndinachoka ndinabwera chaka chimodzi chimene ndinakhalacho ndinakhala ndi chimene chimatchedwa ma game changers zina mwa ma game changers amene mukuwadziwa inu ndi ngati Blantyre ku Blantyre ma one way streets aja amene aja anali amodzi mwa ma game changers athu misewu imene mukuiona yapangidwa yoduladula mtawuni muja ochita decongest ma cities wa amene aja anali ma game changers anga pa standard bank pamwamba paja timayikapo car park pamene paja because tilibe car park yoyenerera cholinga chokuti Magalimoto onse azikachita park mmene muja tibweretse sata- sanity anali ma game changers anga. Ma office amene mukuwaonawa Jessid mukuionayi. Tsopano mayi ah, ambuye anatidalitsa kuti tikatigwire ntchito timagwira. Ndikukhulupirira kuti mmene tikuyamba ulendo unowo Ah, amene ali oti tiwafikire kumudziko aona ndithu kuti adza- abwera kudzagwira ntchito ndiye Eh, ndisalonjeze zambiri ndingonena kuti Amalawi ndithandizireni kuti tigwire ntchito koma kukhumba kokuti tisinthe zinthu kukhumba zoti tikonze zinthu kulipo kwakukulu ndipo pa nthawi imene ndidzachoka mu ofesi ndikukhulupirira kuti odziwa kuchita analyze zinthu adzanena ndithu ngakhale lero mmene tabwera mu ofesimo ndikukhulupirira kuti awiri atatu aonabe kuti ntchito ikugwirika koma ndisachite kuziyikira uh, belu nkumanena kuti titere chonchi chifukwa ntchitoyi imafuna kugwira ndi anthu ndiye ndikuwapempha amalawi konse kumene ali kaya ndi mavendors kaya ndi akabazawa kaya ndi amalawi enieni akumudzi kaya ndi ogwira ntchito mboma tiyeni tigwirire ntchito limodzi kuwatumikira amalawi kuti pa nthawi imene a president anene kuti iwe tsopano ukusintha malawiyi masomphenya a president akhale akwaniritsidwa chifukwa inu mukudziwa kuti unduna wa maboma ang'onoang'ono ndi unduna waukulu ndithu ndi zambiri zimene zikuwakhudza Malawi akhale wabwino ndipo ndikukhulupilira kuti kundikhulupilira anandikhulupilira president sindiwachita let down chimene ndinganene nchokuti ndikamamaliza sindikufuna ndiwachite let down a president sindikufuna ndiwachite let down a Malawi ndipo ndikufunitsitsa kuti ziwiri zitatu zitasintha dr ben phiri tathokoza kuti tinali limodzi mu programu imeneyi zikomo kwambiri man pameneponso nde pa mtsiriziro pa programu yathu ya mbc exclusive mu programu imeneyi timacheza ndi dr ben phiri nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi munali ndine kumbukani phiri mwakoma nonse